Hey guys. Okay. Yes guys. Tikuya tikambirane ziwiri eh. Lone kuti kodi Is it in order? Mm. tabwera tikambiyaneni zinthu ziwiri zitatu guys siri tikhalitsapo apapa 10 minutes it's, it's done okay guys Okay, guys. Um, I don't know. Maybe it's just me or I don't know. Komano ndimaonabe ngati libe kuti ndiyankhule ben. Um, aliyese ali ndi zinthu mmene amazionera komano inenso ndiyankhulenso mmenenso ndimazioneraso makamaka za Alexious kamangira ndi bushiri ndi anthu ena ndi ena anyway mmene zinthu zikutani zikuyendera hmm? mmene hmm? zinthu zikuyendera pa tauni pano zinthu ndiona ngati kuti i know aliyense akufuna attention aliyense akufuna mawu ake aveke aliyense afuna aonekere hmm? komano ndimaonabe ngati kuti mwina aliyese ali ndi family hmm? and aliyese ali ndi ma feelings zinthu zikachitika anthu akamakamba za iyeyo anthu akama akamamutchula aliyense amafila chimodzimodzi chimene chandibweretsa pano kwambiri ndi live ya alexious kamangira yesterday live ija amakamba za bushiri uh, wakambamo zambirimbiri imene muja e uh, ndiwogwiririra e, is a criminal um, ndi wa corruption chanchan ineyo i have nothing to say about that sindudziwa chanchanchan ngati ali ndi umboni fair enough mm? akhoza kubweretsa ndikufotokoza mmene zinthu zilili okay koma the fact kunena kuti ayamba kubwera kuma personal kumanena kuti iyayi amene uja ngakhale ali ndi ndalama samaoneka kusamba samaoneka kuoneka bwino chanchanchan guys maonekedwe a munthu mulungu anapereka maonekedwe osiyanasiyana anthu ena akhoza kukhala kuti kaya ali ndi sopo kaya ali ndi cha- ali ndi chilichonse komano samaoneka ngati kuti iwowo aku- aku- aku- akuwala pa tawuni eh? kuli anthu ena ake onena kuti mwina basi kungovala chabe olos- a- olo asanasambe mwina kaya ndi wiki koma kungovala amaoneka ngati kuti iwowo ah, ah, zinthu zikwalola mwaona so for the a Alexious Kamangira munthu woti ndi loya munthu wodziwa bwino lomwe kupanga insult munthu kunena kuti eh samuonekanso ujeni chuma ch- ali nacho komano sichimamuyanja samuoneka ngati kuti iyeyo ali ndi ndalama eh kamunthu kamene kaja eh mwa ah, I don't think it's a right thing to um uh, I think it's not the right way to tackle the corruption hmm? sindikukhulupirira kunena kuti tizinyozana choncho ngati tikufuna i know kuti uh, what alexis is trying to do what is he trying to do is he- amukwiyitse kwambiri bushiri bushiri ampangenso sue iyeyo then aku- akumane ku khoti i think bushiri uh, akudziwanso kunena kuti sangapange zimenezo ali mwina ndi zifukwa zake mm? i know he's trying to annoy him kunena kuti akwiye ndithu kuti akwiye then anene kuti yayi panopa ndikutengera kuti ndiku, nawenso ndakupangira sue tiyeni tikambeni za zinthu mmene zilili kaya za corruptionizo kaya ndi zachati komano chimene sindikumvetsetsa ndi chonena kuti everyone amene ali ndi following akupangidwa attack ndi amene ali ndi following yayikulu apangidwa attack ndi kamangira amene ndi wotchuka amene ali ndi ndalama zake amene A- a- aliyense is jumping, just jumping in everyone look at tamia tamia ali ndi chani guys alibe ali ndi ndalama zingati anapangidwa attack chifukwa cha chani ali ndi uh, mafollowers ochuluka pa facebook why mafollowers ake aja iye uja akamayambana ndi kamangira mafollowers ake azibweretsa visibility yochuluka kwa kamangira look at namadingo same thing ali ndi follow huge following Namadingo anakati apite mmene amayankhira ngati Tamia uja kuti akayankhenso kuti ah iwe leave me alone chani chani chani. Anthu ambiri mbiri mamiliyoni a anthu amene amampanga follow Namadingo anakabwera kukapereka visibility kwa ndani? Uh, kwa Kamangira. akudziwa kunena kuti bushiri ali ndi followers ochuluka kwambiri visibility will be too high mwaona akudziwa kuti aliyense amakhamu sachina mpinga njira cha anthu a ndalama zawo akudziwa kunena kuti je ndiye sindiudziwa kuti kodi cholinga kwenikweni ndi chani komano ineyo my concern kaya za corruption izo akudziwana okha akhoza kukamba amene angakambire koma za maonekedwe a munthu kuti eh ndalamazo sizimakukhala eh iweyo Ukuwoneka ngati u, u, ukuwoneka wotuwa kwambiri ndi ndalama zakozo, ngakhale umabera anthu, ngakhale umapanga cha. Ah, I don't think it's the right way. Hmm? Komanso iye uja ndi lawyer. Ngati lawyer, ngati munthu aliyense, ngati munthu ali pa corruption, osampitira ku khothi bwanji? Akakumane pa khothi. iweyo ndakupeza wa corruption pa zifukwa zakuti zakuti zakuti zakuti mm? anthu mukunena choncho kuti eh, ukubakira bushiri kodi olo inuyo lili kholo lanu lizitukwanika azitukwanika chimodzimodzi ngati mmene akupangira achina wandacha akuti is a rapist eh, is wakuti wakuti eh, anthu ali ndi makolo ali ndi ana ali ndi azikazi ali ndi ma uncles ali ndi anthu akuluakulu so kungowaveka dzina loti he is a rapist mkazi wake wawanda aziganiza chani Azim- a- o- omuyika patipo komanso choti mudziwe ndichonena kuti aliyense amamva kuwawa ndichonena kuti anthu ena sindinena kuti kaya anachita bwino anatani anthu ena anapita anakamba zakamangira ee e mwana wakuti wakuti e mwana za- zina zina zambirimbiri za iyeyo he was uncomfortable with it anapita kukapanga interview kukafotokoza kukadzifotokoza kunena kuti no it's not what you are saying i'm like this oo ndadutsa mwina sikuti inali interview yanu yomwe iyayi komano inali interview yonena kuti iyeyo akuona kuti anthu akumunamizira kapena anthu akhulupirira zimene iyeyo akutani anthu ena akukamba chimodzimodzi panopo anene munthu e you are rapist e you are criminal e kaya ndiwe wakupha e iwe madala e ndi wakuti wakuti chacha zimenezijazo ndi following yake anthu ali nkuthekeraso kuzikhulupirira zimenezo ngakhale kuti sizinapite pa khoti kukapanga prove kunena kuti iyeyo akunena zotani zoonadi zikhoza kutheka kuti anthu mwina pali kudana kwina kwake kumene kulipo ife sitingakudziwe koma he's trying kuti aliyense atani ajoine chidani chimenechocho chipange grow ineyo kuti munthu kaya akunena za corruption zachina chikopa corruption ku uh, kuchanchani ndibe nazo ntchito ndibe na kaya anena ndani anena chanchani komano the fact kuti akuyambapo kumatchula za anthu maonekedwe e, kaya kutani e, amene uja ndi osasamba e, ndalama alinazo koma amaoneka osasamba e, ndi okhwima e, chanchani it's a personal thing zinthu zoti even pa khoti sizingatuluke kunena kuti uh, inuyo mmabera anthu chifukwa choti ndinu osasamba kapena inu mmabera anthu chifukwa choti ndinu osasamba sizingatuluke why can't he just concentrate ku zinthu zosati maonekedwe a munthu kunena kuti eh amabera anthu eh amalalikira eh amatere koma ndi osasamba chacha ah, ah, guys that's too much hmm? that's too much nobody amene anabadwa perfect guys Hmm? Kulibe munthu amene anabadwa opanda china chake. Akhoza kukhala munthu kaya ndi woyera bwanji, kaya ndi wokuda bwanji, kaya ndi wotani. Anthu they will still manage to pick up something from you. Apangabe pick up kuti "Ah, nanga chakutichi bwanji. So ungaipe bwanji komano anthu akhozanso kubweranso nkupangabe piki kenaka kebe pa iweyo kabwino ha umaplay umatele koma ichi chokha ichi abayo apapokha ndi mmachita bwino so anthu tikhozo mamchemerera kamangira kunena yes kamangira yes you are right you are right komano tiyeni tipangeni condemn poyenera kupanga condemn kutchula maonekedwe a munthu ndi corruption sizikugwirizana eh iye uja ndi bouncer nchifukwa chake ama amabela anthu I, I, I, I can't see the connection eh iye uja ndi osamba akupanga deserve kubela anthu ah, ah. where is the connection so kumene walowera ukuku koma nena maonekedwe a anthu ee ndi wotereso ee wonunkha ee wotere aa zimenezozo its too much for kamangira he can do better hmm? Hmm? kamangira can do better to be honest guys aliyese akhoza kukhala akunena kuti ah, ali ndi zake zake chifukwa olo uti ukamangira ujayo sikuti tu izi sentitu kuti 100 percent sentitu papezekabe china chakebe anthu amenenabe kunena kuti ananga chakuti chakuti bwanji chakuti chinenda bwanji apezekabe kuti zimenezozo anthu ene aa izi zimene sitimazidziwa sindunena kuti zilipo koma zikhozotheka zimenezonso hmm? zikhozotheka kuti zinthuzo zilipo so tikamayankhula ndi anthu tikamanena za corruption tikamapanga preach za corruption tiyeni tiganizireni kunena kuti anthu amene tikuwanenawa aliso ndi mafamilies awo amene angamamveso kuwawa ndi kunyozedwa kwa anthuwo kumamva kuwawa chifukwa ndi zoti mukuanyoza anthu aja chinthu chimene asali hmm? inuyo popa anthu ena amanena he kamangira uja anatele ndi wachi- simunabwera munayankha anabweratu kamangira kudzayankha ayi ine sindinagone ndi wantchito e ine sindinapange chakuti chakuti but just, just because anthu ena aja sakubwera kudzayankha sikuti ndi opusa iyayi sikuti ndi chimene ali iyayi hmm? kuli anthu ambirimbiri ali ndi ndalama zawo anthu olemera amapezeka kuti maonekedwe awo samagwirizana ndi mene alili ndalama zawo sikuti ndikufuna kwawo sikuti samasamba iyayi amasamba komano anthu anabadwa mosiyanasiyana mulungu analenga anthu mosiyanasiyana tonse si- can't be shining all of us sitingamaoneke owala Mm-mm. sikuti kusambako kulibe palibe ayi kusamba mukhoza kulowa limodzi m'bafa anthu ena akhoza kukhala kulowa m'bafa muja tsiku lonse kumatuluka mmene mujamo akhala ngati sanasambe anthu nkumati ah inu ta- ta- ta- tapitani mukasambeso sikuti chifana kuti alibe ndalama ali nazo ndalama komano its just kuti sizikuwapangitsa kusintha mulungu mmene analengera iyayi ndalama sizimapangitsa mulungu kuti iweyo usinthe maonekedwe ako atsikana alipo ambirimbiri azimayi alipo ambirimbiri onena kuti Akanakhala kuti samapanga make up ngati mmene amakhalira azibambo chan chan chan mukanamangowanyoza daily ndipo kukanakhala azimayi kulira chifukwa ndi osachedwa kulira kale chifukwa maonekedwe awo sali ah, ku- kupanga mmene inu mukufuna kuti azitani azionekera chifukwa cha kunyoza kumeneku chifukwa chake anthu mumapanga encourage azimayi kuti azipanga makeup makeup makeup makeup kubisa kuti anthu ena ake ngati inuyo uh, mr kamangira muzitani muziwanyoza nde ineyo kwa ineyo kondemu yanga ndiyonena kuti uh, kamangira uh, simunachite bwino ponena kuti hey, bush, bushiri uja kabu, amatinso, amatinso kabushiri kabushiri kaja kali ndalama koma kamaoneka kosasamba ndaika video pa ujeni pa page pangapo sikuti ndingoyankhula kuti sananene wanena zimenezozo zoti ali ndi ndalama ngati si- ngati alibe ndalama aoneka osasamba iye ujenya aa iyayi aa tiyeni tikambeni zinthu hmm? Hmm? so ndi zinthu zonena kuti uh, ndimaona ngati kuti guys when we are talking about corruption let's talk about corruption ngakhale titadana ndi munthu tiyeni tipangeni stick kuchimene munthu uja tikumpangira tikumunenera chinthucho zinazi zimakhala zimakhala za anthu oti osazindikira bwinobwino komano ngati munthu ozindikira ngati iye ujayo div- ah, kupanga divert nkhani kuchoka ku corruption kuyipititsa eh, ah, osasamba amaoneka ndalama sizimankhala eh, mwakuti mwakuti Ah, it's too much eh, it's too much i know kuti akufuna bushiri uja akwiye aziyankha and he's enjoying the uh, conversation iyo omayankhana chanchanchani ayi guys tiyeni tioneni bwinobwino anthu ena munena apapa eh, Iwe siwalandira chimenenso chachitika chachikulunso panopo mi, mi, ah, situation imene wapanga create Kamangila ya, yakhala yofanana ndi Mulungu ndi Satana. Situation imene wapanga pano pa Kamangila wapanga create panopo yakhala ngati Mulungu ndi Satana. Akamati ndiwe ah, ndiwe Mulungu ndiwe mwana wa Mulungu iweyo kumasangalala kusangalala ndiwe mwana wa Mulungu cha cha cha. Akamati ndiwe mwana wa Satana iweyo kukwiya. okay tsopano anthu alephe akulephera panopa kukamba mwina zabwino za bushiri zabwino za chinampinga jira zabwino za anthu otchuka zabwino za anthu enawa chifukwa chonena kuti munthu ukakamba zabwino za anthu amenewa kapena ukakamba nkhani yawo komano sukukambapo za corruption imene kamangira akuyinena kamangira akunena ndi kunena kuti inuyonso you are part of it inuyonso mukudya nawo hmm? you are part of this cartel iweyonso ukudya nawonso pamene popo mwaona so pazifukwa zimenezozo pazifukwa zimenezozo ndikuona ngati kuti pamenepo sizinayende bwino ya ndi situation yena kuti yapangidwa ndipo ndipo pa situation imene yapangidwayo anthu pano pakuopa uh, black teacher black teacher anayankhulapo kunena kuti a guys achina mpinganjirawa achina bushiriwa sanakubereni inu amalawi iyayi komwe anakatenga ndalama zawozo chanchani mmalo moti tiziwapempherera akuthandiza malawi kusiyana ndi munthu oti akungoyankhula kungoyankhulapo sakuthandizapo chilichonse ku malawi kuno chanchanchani bwanji tiziwapempherera anthuwa ah, akuchita bwino eh? kamangira watichani hey, black teacher uja is, is, is sick hey, samaganiza bwino hey, sizinakuthandize hey, mfana uja ndi kuyankhula zambirimbiri pamene pajapo just because anayankhula positive things about these rich people so panopa anthu ambiri akuopa ineyo sindikuopa nawo of course ineyo ndikuona kunena kuti anthu akuganiza zimenezozo kunena kuti ayi ine ndikayankhula za akutiakuti olo even mmakomenti momwemo kuti angoyika komenti yonena kuti ah no this is too much sungamunene nzako kunena kuti ali ndi ndalama komano kamaoneka kosasamba ka munthu kamene kajako that's insult ndi corruption imene ukufalitsa ukugwira anthu ukutani sizikugwirizana ndi maonekedwe a anthu olo a chikopa aja kuti uzinena kuti ee iwo ajawo ali ku, ku, ku, ndi, ndi, ndi, ndi jaji wamkulu komano amaoneka chonchi chonchi mu- wafotokoza maonekedwe awo onyo- owanyozetsa sizikugwirizana ndi nkhani za corruption okay so stick to one thing za corruption kaya za chanchani komano za maonekedwe a anthu zisiyeni pambali mm? zisiyeni pambali aliyense ndipo inuyo ngati mmapemphera kwambiri mmapemphera kunyoza munthu umakhala ngati kuti ukunyozanso mulungu amene mmapemphera mma- mmapempherera uja chifukwa analenga munthu mu chifanizo chake so mukamati munthuyu eh, amaoneka osasamba Eh, chachani ngakhale ndi drama chimodzimodzi kunena kuti mulungu akuoneka osasamba mulungu nanga si munthu akuti analengedwa mchifanizo cha mulungu so iye mulungu was convinced kunena kuti mmene ndamulengera munthu yuyu uh, azioneka chonchi he's convinced kunena kuti am happy with that nde inu kubwera kudzamunyoza kuti aya ayayi eh? anthuwa ndi mmene ndaneneramo these people ali ndi mafamilies awo ali ndi mabanja awo ali ndi azibale awo ali ndi anthu amene amawapanga follow eh? nde akamaona zimenezi mukuwatukwana mukuwayankhula choncho for what

guys kuganiza sikuli bwino pamenepo ine sindikuletsa kunena kuti anene zakuti akudziwa ngati ali ndi umboni fair enough go ahead and do whatever he can say what- komano eh kumanena maonekedwe a munthu aya a imeneyoyo imakhalika ngati kuti tsopano mwakwiyitsana anthunu mwakwiyitsana one on one mwakwi osati za osati za dziko yani komano iyi ndi anthu awiri tsopano ee iweyo sungakanganenso ndineyo iweyo ukasambe kaye ee iweyo sungapange chakuti chakuti iweyo kuti uyime ndine ukasambe kaye ndi pamene ungayime ndine ndi pamene ungakhale in front of me kusinthana mawu sizikugwirizana sizikugwirizana ata nde a a akamangira iyayi zipangani choncho chichonse chimene mungakambe chifukwa mu- mu- anthu timuzitsata tinkhani zino nkhani ikangotuluka panopo kuti eh, baba wapanga chakuti chakuti ndekuti aliyense azikamba za ndani eh, kamangira alowanso ya ndani ya baba eh, baba uja ngati eh, chanchachanchani anthu akangoti iye tamiya iye ujanso alowanso ya tamiya A- a- munthu amene akupanga trend at that time kamangira kumalowa pamene pajapo ndikutani ndikuilowa nkhani ija nde sindikudziwa kuti cholinga chake kwenikweni ndi chani kwenikweni i don't know i don't know komano kumati uku kulowa kutuluka kulowa uku kutuluka kulowa uku kutuluka ndiye afuna kuti tonsefe tikhale pamene paja tizinena kuti ye ye ye ye ye akalowa uku ifenso komweko ee baba uja amalandira corruption chancha ifeso yeyeyeye baba wapanga zakuti ee ujeni iwe ah, namadingo amatenga ndalama kuchokera kwa karimu ee namadingo ndi mbava chanchanchani tika tamiya amatenga ndalama kuchokera kwa mata ee tamiya woyipa woyipa ee ampinga njira aja ee ampinga njira oyipa tosefe tizingolowera kumeneko tizingolowera kumeneko Ena mwa inu mudzapepesa patsogolo nthawi yosenera upe- nkha- nkhani yo- zosenera upepesa is doing well ngati corruption iliko corruption ithe kumene ichepe kumene komano zomangoti aliyense aliyense amene wangoyamba kupanga dzina lake he iweyo nawo ndili pa iwe nawo ndili pa iwe mm? its unfortunate kunena kuti bushiri uja kapena its fortunate kuti bushiri uja waganiza zonena kuti mwina asampangire sue Mangira uja aziyankhula chonchi uja ndiye zikumuwawa kwambiri mmadziwa munthu woti ukufuna ndewu ndeno ukakhala kuti ndewu ija sikutheka iya sikuchitika zimakuwawa kwambiri munthu uja asamakuyankhe umabwera umenye kambama munthu uja osatani osakuyankha u- osa- osabwezera basi umadzabwera kudzamtukwana iye uja osabwezera zimawawa kwambiri chifukwa choti iweyo cholinga chako kufuna kuti pamene paja patani pachitike ndewu anthu akuonere ndewu pamene paja hmm? ikudu si kunena kuti iye uja ananenaso hey, iweyo ubwere undipange sue mmene wampangira peter sambo so ndi zi- nchi- nkhani zonena kuti uh, zofunika kuzimvetsetsa bwinobwino kuti kodi pali zolinga zanji zikuyenda bwanji chanchani maonekedwe a munthu anakoza ndi mulungu kusamba kulipo sikumapangitsa kuti uchite kusinthiratu maonekedwe makamaka kwa anthu amuna azibambo okay azibambo maonekedwe awo

azioneka ngati kuti iwowo ndi oyera enafe ngati enafe ife tilibe nazo ntchito anthu nkhozonena ee iwenso anthu ambirimbiri amanena ee iweyo ku uk umakhala ngati suli ku uk wosasamba wosa ndibe nazo ntchito i don't care i don't care you can say that again and again i don't care ndibe nazo ntchito as far as sindubwera pakhomo panu kudzapempha sindubwera sindumadya kwanu sindumakuvutitsani sinduvutitsa munthu wina aliyense chanchani ndibe nazo ntchito as far as I'm okay ndi family yanga ndipo sindingasinthenso kunena kuti anthu anena kuti conex chanchanchani ayi ine ndimabwera as I, as I am kaya sinasambe ndibwera nzaonekera panopo kuti eh, sinasambe komano ndikupanga live chanchanchani i don't want kufinyika i don't care me komano its not right kumakamba za anthu ah, mchitidwe umenewo kumanyoza anthu mchitidwe umenewo hmm? so ineyo sikuti ndikuopa kunena kuti eh, anena kunena kuti eh, bushiri wakupatsa ndalama iweyo chifukwa chako kuyankhula zombakira bushiri eh, ampingachira akupatsa okay ah, let me be part of the cartel let me be kwa ndisalephere koma kuyankhula zakukhosi kwanga chifukwa choti anthu anena chakuti ndi mmene zilili panopa munthu akapandopita ku chalichi amati mwana ndi wa sataniki uyuyu then munthu uja amapangidwa forced kupita ku chalichi chifukwa choti anthu amunena kuti angakhale wambali ya sataniki ngakhale asakufuna amapangidwa forced munthu kupemphera chifukwa kuti angamunene kuti iyeyu ndiye kuti ndi wa satanic so panopa ndi zimene zilipo people are getting forced osayankhula chilichonse pa zinthu zimene aziona zolakwika zimene mwina kamangira wayankhula chifukwa kuti ayi- anenedwa kunena kuti iwowo alandira ndalama kwa bushiri iwowo alandira ndalama kwa kwa mpinganjira iwowo alandira ndalama kwa kalimu iwowo alandira ndalama kwa ena onse amene akuoneka kuti ali ndi ndalama ku malawi kuja hmm? okay adzombe adzombe aliyense akuwadziwa adzombe ndi munthu olemera kwambiri ndi olemera kwambiri ali ndi ndalama zawo ndani angafotokoze maonekedwe awa ndani angabwere nkumanyoza adzombe eh inuyo simuonekanso ngati kuti mulibe ndalama eh mwakuti mwakuti for what alakwa chani aliyense ali ndi maonekedwe ake ake ake aliyense ali ndi kufuna kubwera poyera kudzapanga zimene iye akufuna komano kuti anthu tizikhala tikuopa kunena kuti eh, ndikakankhu- ndikayankhula za uyu ndiye kuti ndinyozeka pano eh, ndiye kuti azindiona kuti ndili mbali yauko eh, azindiona kuti ndalandira ndalama azindiona kuti am part of this cartel azindiona ah, ah, yeah. anthu tiopa mpaka liti hmm? black teacher wayankhula chilungamo wayankhula black teacher amwene koma wakathera kuti amunyoze he iweyo you were sick eh black teacher sukuona eh iweyo mwakuti mwakuti eh sukulu yako sinakuthandize eh chani chani chani azi kuti malawi yonse ijayo ndi yoyipa munthu wanzeru ndi mmodzi kamangira hmm? ndi mmene azitisi panopa fukwa nobody angapange argue kunena kuti ayi zimene ukuyankhulazi sizoona se zoona zake ndi zakuti kapena kuyikirapo ma- munthu uja akangotsutsa iweyo wal- walipiridwa wali dzulo ndinali pa live yake ndimaonera mm? komano zimene zimakambidwa pamene paja ah, ah, kugwira apa kudzasiya kugwira apa kutere kunyoza anthu chanchani kunyoza anthu he amene achaso he chanchani he maonekedwe awo ndi acho achi aya anthu amene mumamulangiza muzikhala naye pansi muziyankhulana naye nkumulangiza kunena kuti ah, ikozo yankhula izi izi sungayankhule tu guys Ndimaona ngati kuti iyayi ine chakumtima mwanga mmene ndayankhula chonchimo chandiphwa ndimafika ndimaona ngati kuti ah, ndichiyankhulebe kunena kuti iyayi ah, Kamangira mukamayankhula osanyoza anthu kunena kuti iyayi sopo samakukwanani mafuta samakukwanani chanchanichani ayi tangoyankhulani za corruption zimene munthuyo akuchita zamaonekedwe a munthu anthu alibe nazo ntchito komano zimene iyeyo munthuyo wachita nde go ahead do whatever you want to say about people komano za maonekedwe a anthu zisiyeni chifukwa na kuti even iweyonso Kamangira sikuti you are 100 percent mmene uh, anthu anga- angakuonere enanso atha ngakhale picker zina zakebe pa iweyonso nena kuti yayi nanga iweyo kodi chonchi nanga iweyo chonchi maona so pa, pa zinthu pamene pali option yonena kuti ukhoza kutenga ichi kapena ichi sumanyoza iyayi hmm? chifukwa yoti anthu abwera ayi abeta uyu kapena uyu eee ine anandinenanso pajeni pa tiktok ayaya inenso anandinena pa tiktok ine koma ndilibe nazo ntchito anandinena pa tiktok conex iweyo u- you lick asses chanchani Ine ndinena, okay chabwino ine ndiwoyamwa mu ujeni ah, kumbuyo kwa zi- kwa anthu kumene fair enough ndilibe nazonso ntchitonso nayankhanso pomweponso so ineyo sikuti ah, ndizikhala panopa ndiziwopa ndizilephera masuka chifukwa chachani data yanga foni yanga chilichonse cha ine kudya kwa ine kwa, kwa, kwa ine ndemwe nde ndizilephera kuyankhula chifukwa choti wina wake andinena kuti I'm part of uh, uh, this corruption ya chani hmm? olo nditakhala part of that inu mundipatsa ndalama hmm? olo nditakhala inu chikukukhudzani ndi chani ndimabwera dzapempha kwanu eh? so ineyo ndiziyankhula mogwirizana ndi mmene zinthu ndikuonera kutsutsana kutsutsana ngati poyenera kutsutsa komano za maonekedwe a munthu I will not allow that kuti munthu uzipanga uh, uh, ku- uzitukwana anthu uh, mosaganizira kunena kuti kodi iweyo umaoneka bwanji kapena iweyo ndiotani hmm? zimenezo siziyenda bwino iyayi chifukwa chakuti nanunso anthu akakunenani mumapanga react ngati kuti mwapenga kunena kuti no no you can't go on that uh, uh, uh, up, up to that level no no no no no zimenezo zoundinamizira achacha mmapenga zongopeka zomwezi mmapenga so inuyo mukamapekera anthu hey iwe wanda ndiwe rapist iwe wanda iwe criminal iwe wanda mwa ah. hey iweyo ayayi hmm? inu so guys ndayankhula ndayankhula mupita mukaya- mukawuza kunena kuti no zamonekedwa anthu zisiyeni pambali zinazo ziyankhulani eyetu guys so kwa ine nditsazike zikomo kwambiri kuti munali pamenepo mwamvetsera kwa anthu amene mukuona ngati kuti ndingopeka sananene za zoti eh, uh, bushiri uja samasamba samaoneka osasamba ngakhale ali ndi ndalama ndayika video umboni fuka masiku ano zimakhala zinthu za umboni ndayika video ya umboni pa page kunena kuti this is what he said kamunthu kamene kaja kooneka kosasamba body shaming body shaming is wrong everywhere everywhere ndiponso zinasiye malo kunena kuti mwakuti mwakuti hmm? mufuna munthu azivala chiboyiboyi kuti asamaoneke nkhope kuti anthu muzinena kuti iyayi iweyo kuoneka chonchi iweyo umaoneka chonchi munthu uja azidzibisa chanchani iye anthu andinena e mwakuti mwakuti for what for what guys ayi pangani za corruption ndimanena mobwereza bwereza mmene kamuzu amabwera anammanga yekha yekha mmene amammanga anapita ku ndende yekha yekha yekha yekha koma ntchitoyo anagwira amati kwacha chanchacha ntchito anagwira koma anapita ku gwero yekha ndangati amene ana- akudyerera ufulu wa kamuzu panakali pano anthu ambi- mamiliyoni mmene chihana amabwera dziko la malawi kudzapanga za matipate anabwera yekha yekha ndi anthu angati amene akudyerera democracy panakali pano anthu ambirimbiri koma anamkwidzika chihana mandela mmene amamangidwa yekha amene anatchuka mandela mandela zaka 20 chakuti ali ku ndende ndangati even amalawi anthu oti si eni ake dzikolo akupita kukadyerera ufulu so if this uh, alexis kamangira angamenye nkhondo yothetsa katangale yes amenya nkhondo tonsefe tidzasangalala kuti eh, nkhondo mwagwira amwene zikomo kwambiri ndi wekha wekha yesu mmene amabwera anapachika yekha yekhatu yesu Mm? yekha yekha anam- anampachika anthu ena aja anali ali komweko ndi kale kungoti mwakuti mwakuti anali atakhomerera kale pa mtanda paja ah, kuti alipo ndi kale ona analipo ndi kale anangowapeza papaja ndiye wina waku right wina aku- akuyankhula zo- zosamveka bwino chanchani so ngati ukufuna munthu kumenya nkhondo menya nkhondo anthu akuyamikira anthu awombera manja anthu atani koma not osati drag everyone into it chifukwa sitikudziwa kuti kodi cholinga chako ndi chani we don't know eh? so yes tiyeni pangani mmene mungapangiremo mmene mungayankhulire komano zonyoza anthu body shaming people ah no that's not right yeah, you can do better eh? you can do better my lawyer eh? you know how it is anyway Hmm? Hmm? You, you know how it is iweyo as a lawyer ukuyenera kudziwa kunena kuti body shaming people it's not acceptable you should know it better ukhoza kuyankhula za anthu kunena kuti munthu uja amakubelani amakubelani amakubelani koma zomanena kuti samasamba eh amaonekanso osasamba ngakhale amakubelani ndalama Chani chani. What are you gonna benefit? What you gonna what message are you giving to people? Hmm? So guys ndi mmenemo ngati mufuna kuyankhula pa zinthu osaopa kunena kuti anthu anena kuti inuyo mukudyera nawo ndalama inuyo mupangana ayi osaopa ngati mu inuyo ah, ngati mukudziwa ubwino wa wa Mpinganjira yankhulani za ubwino wa Mpinganjira mosaopa ya ngati mukudziwa ubwino wa Bushiri yankhulani za ubwino wa Bushiri osaopa anthu tilipo pa dziko lino tilipo anthu osiyanasiyana not pa dziko lonse linolo lapansi sikuti aliyense angakhale pansi ndikumanena zoyipa za Ng- mwina ngati tamiya ja ena alipo anganene zabwino za Namadingo alipo achina kalimu aja alipo anthu anganene zabwino kunena kuti ayi ifeyo wa- uyuyu akhoza kukhala ndi zofooka zake chimodzimodzi ngati Chisale anthu ananena zambirimbiri za Chisale he a Chisale a Chisale a Chisale anthu akudera kwawo anamangira tchalichi amamangira tchalichi ndalama zomwezo akuti zakuba chanchani anamanga tchalichi anthu akudera kwawo amasangalala ndiye osangozitenga kuti iyayi mmene zililimu ndiye kuti aliyense akudana ndi wakuti It doesn't work like that eh? no no no no ero guys nde ndikuonabe ngatibe kuti mwina pamenepopo uh, as a lawyer akuyenera kudziwa kuti body shaming si yabwino iyayi anthu ali ndi ndalama kunjaku ena amaoneka ngatidi osasamba komano you don't need to remind them you don't need to tell them you don't need to insult them hmm? leave them ndi chilengedwe cha mulungu simungatsutsane ndi chilengedwe cha mulungu ngati inuyo malowa live nde kuti mupemphere mukamaliza live mupemphere nkumanyoza mulungu mmene analengera munthu Ah, ah, iya pamenepopo mukulakwitsa kani mukulakwitsa people will still follow you ngati sunganyoze munthu people will still follow you ngati ungapange stick ku corruption imene ukuinenayo koma osati iyayi munthu ali pa banja pake lokhazikika hey, you a rapist anthu amapanga create nkhani ambirimbiri anthu amene amapereka nkhani kwa inuyo ena amanena zoona ena amafuna kuti angooneka kuti amacheza nanu ndi mmene nkhani imayendera then zimakhala kwa munthu panga filter kuti ah, should i say this should i say this hmm? video imene u- u- a- anayika kamangira dzulo ya kaya kuti ziphona za ku zambia zikunena kuti "Eh, bushiri anatidyera ya-" video imene ijayo inapangidwa kaya ndi zaka 5 6 zapitazo kaya zaka zimenezo inatuluka video imeneja kodi kuyambira pamenepopo kulekeza panopo bwanji sana sanamgwire kunena kuti ah, pali izi pali umboni uwu uwu unadyera ndalamawo unadyera ndalamawo Hmm? pali zambiri zoti tikhoza yankhula guys komanso tikambakonso za ndale kanthawi kenakakenso chifukwa zakuti ah, zikuoneka ngati kuti dziko zinthu anthu akufinyikabe kukhala ngati ngakhale pali kusintha kwa kuyendetsa boma ndiye tibwera tiyankhulanso nthawi inakenso komano apapa ndimangofuna ndikambeko kunkhani izizi kwa anthu amene mukuopa kunena kuti ah, akawa mukayankhula zabwino za anthu otchuka anthu a ndalama zawo anthu azinena kuti inuyo ndiye kuti mu- you are part of it osaopa iya yankhulani zimene zili kukhosi kwanu eh? zimene zinakuchitikirani inu ife sitozidziwa eyetu